kuti official ndikanena kuti official that is the word that is in the act it is in section 51 subsection 1 official campaign period shall be for a period of 60 days nkuwona tikunena kuti tikhala ndi kampeni official campaign from 14th July kupita kuchitsogolo. Mukafunsa kuti ena kuchita kampeni ndipo mupangapo bwanji ndikufotokozelereni kuti tili ndi bungwe kaya ndi bungwe, Registrar of Political Parties, mwina ndi ndi ofesi eti, Office of the Registrar of Political Parties, ntchito yawo ndiyoyang'anira zochitika zina ndi zina ngati zinthu za mahandauti, kuti kodi anthu a zipani how are they conducting themselves and prior to the declaration of the official campaign it is the registrar of political parties who is responsible and not mec nde mwina mafunso ena amene mungakhale nawo kupitirira pamenepo ndipemphe you can engage um, Registrar Tenthani responsible for the office of the registrar of political parties kuti mwina akhoza kuyankha mwina mafunso ena amene mungakhale nawo about the conduct of political parties during uh, this time i hope i have answered all the questions sangwani

Funso langa ndilokhuza data yanu imene muli nayo ngati mec. Kodi mwakhazikitsa njira zanji kuti data yanu kapena kuti information yanu ikhale safe kufika pa 16 September chaka chino potengera kuti anthu kunjaku mwina akumakhala ndi nkhawa potengera akamberembere amene masiku ano akumatha kumasokoneza data ya ma organization, makampani ndi mabungwe ena. Zikomo kwambiri.
Uh, dzina langa ndi Blessings Bomani kuchokera ku wailesi ya Timveni. Funso langa ndimafuna ndi mmene mumayankha funso la Mr. Alex Banda munafotokozapo zonena kuti maina onse alipo mukaundula ndipo mwina mwapanga ashuwa amalawi kuti chilichonse chilipo Ndimafuna ndifunse nawo nkhani yonena kuti tikhale ndi nthawi yoti anthu adzikaona maina awo. Ngati mukutsimikiza kuti maina mu kaundulamo alimo, nchifukwa chani mufuna kuti anthu adzipitanso akaone maina awo komanso mwina ena nkumafunsa kuti kodi sikungoononga misonkho kumeneko? Bwanji osangowasiya anthu kuti adzangopita tsiku lovotalo ngati mutsimikiza kuti maina alipo? Komanso funso lina nkumanena kuti nthawi ngati imeneyi tiyerekeze kuti maina enanso asowa, mulinso ndi mpata wina kuti mukhoza kudzatenga nthawi kunena kuti mainanso mmene mukuchitira kuti awa amapanga transfer awa. akhalenso mu kaundula masiku akalipo kutsogoloku komanso mutipanga assure motani anthu kunjaku kunena kuti zimenezo zitadzati zichitike bwino ngati a commission muzakhala kuti mukukwaniritsa. Zikomo kwambiri.
Uh, zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewo ndi ndipempha a pampando a Malawi Electoral Commission kuti ayankhe uh, Onamboccera mukamaliza kuyankha muperekenso mala mawu anu otsekera zikomo kwambiri
Thank you, Sangwani. I'll start with Mr. Chitete, Nations uh, Publications. Ndi mwanena kuti

operate on the premise of transparency and accountability and we provide information to the public and our to our stakeholders so that everyone should know kodi kukuchitika chani and kodi tili pa process yotani ndipo process iyo ikuyenda bwanji ndipo zikuyenda motere trust is a two way process As a Commission we are doing everything that we can to ensure kuti zonse zimene tikupanga zili pa mbalambanda so that people are able to trust kuti zonse zikuyenda bwino but if people choose to create mistrust then iyo ndi nkhani ina that perhaps we also have to have a, a subject for another day.

ntchito ya ku komishoni ngakhale ma commissioners nomination maina awo amachokera ku zipani akabwera ku commission sikuti akuimirira zipani ndipo Malawi Electoral Commission siimagwira ngati chipani mwina ndingofotokoza motero. Nkhani imene munanena a Chitete kuti ku parliament kunanenedwa kuti maina 1 million akuti asowa kapena afufutidwa, commission yakufotokozelerani ndipo ndibwerezenso motsindika kuti palibe dzina limene linasowa, palibe dzina limene linafufutidwa. Voters register ili intact. Tili mu nyengo imene anthu amatha kungoyambitsa nkhani imene ili yabodza pa zifukwa zosiyanasiyana. Koma mau amene mutagwire muno ndipo ndikukhulupilira kuti ma headline anu akakhala oyenerera ndilokuti the voters register is intact ndipo palibe dzina limene lafufutidwa kapena limene lasowa. Tikakhala kuno ngati ma commissioners sitikugwira ngati anthu azipani ndibwerezenso pamenepo. ndipo timvetsetse kuti ntchito imagwiridwa as an independent and impartial corporate entity. Munafunsanso kuti chifukwa chani Main Tally Centre tayichotsa ku Blantyre kubwera ku Lilongwe so your question is why not why not why Lilongwe?

to ensure the security of our data at all times. For obvious reasons, I'm not going to go into detail in terms of what those protocols are, then they will cease to be security protocols. Koma ndikutsimikizireni kuti tili ndi ndondomeko in place to ensure kuti data yathu ili secure at all material times. Timveni, uh, why are we conducting the voter um, inspection exercise sikungotha taxpayers money uh, no we are not just uh, wasting taxpayers money monga nafotokozerera koyambirira muja voter inspection and verification is prescribed by law lamulo limene amakonza anzathu aku palamenti anachiona choyenerera kuti tikhale ndi nthawi in the activities tipereke mpata Kwa wina aliyense amene walembetsa kuti athe kubwera azatsimikizire kuti kodi dzina langa latuluka bwino bwino, dzina langa lilimo? Kodi latuluka bwino bwino, dzina langa lili ku center imene nalembetsera, chithunzi chimene chatuluka ndi changa kapena chatuluka cha wina. Izi zimathandizira kuti aliyense akhale otsimikizika kuti registration yake. yapangidwa capture bwino bwino. Munafunsa kuti chifukwa chani osangodikilira kuti kodi munthu azapange verify on polling day izi zikhoza kubweretsa chipwirikiti. Imagine inuyo mwabwera kuti muzalembetse panopa our hours tizatseka 4 pm, 6 am to 4 pm nde mubwere 3 koloko. for one reason or the other nde mupezeke kuti dzina lanu palibe nde mukhale muli pakalapakala kufuna dzina lanu mpaka kupezeka 4 koloko dzina palibe mwakanika kuponya voti ndiye kuti tisakhale ndi mavuto ngati amenewo komanso tithe kugwira ntchito moyenerera tikufunika kuti tipange inspection koyambirira komanso lamulo likuti Tiuza kuti we must provide the voters register to our stakeholders ndiye kuti ifeyo tipange voters register yoti sitinapange inspect tikhala kuti tapatsa chinthu chimene chisali incomplete we need to have the inspection done once we have verified that the entries are correct and there are no errors then we print the final copy which we now use for purposes for us in terms of planning we know kuti pa center ya pa BICC pali anthu 2000 ndiye kuti tikamatumiza staff tikamatumiza ma materials ma ballot paper tidziwa kuti we are providing for 2000 people chifukwa kuti ngati tisakudziwa ndiye kuti tikhoza kupezeka tabweretsa zochepa kapena zochuluka. Tikabweretsa zochepa tikafotokoza kuti apa simuthanso kuponya voti katundu watha munenenso kuti sitinakhonzekere moyenerera. So we need to have all these processes kuti ntchito iyende moyenerera. Komanso munafunsa kuti. itapezeka kuti munthu dzina lake palibe, I wish to inform you that we have multiple sources of the information sikuti tili ndi the we have the printed voters register but we we also have our electronic database komanso ngati munalembetsa ndikukhulupirira munalembetsa si choncho ehe mmene mmalembetsa anatulutsa voter registration certificate ziwiri

kuti mafunso ngati akubwera aja akuti anthu 1 million asowa, nthawi yake ndi imeneyiyi kuti aliyense asuzumiremo mu voters register mu kuti kodi akuti anthu 1 million asowa, tinabwera pano kufotokoza kuti talemba anthu 7.2 million ndipo tinali ndi ma duplicate 14,000 mukaphatikiza muona kuti masamuwo akuyenda bwanji so ma political parties tinawapatsanso they were collecting end of phase voter statistics so they know centre yakuti pakuyenera kukhala anthu akuti, pakuti pali anthu akuti. When we provide the voters register for that centre and iwowo ma records awo akusonyeza kuti pali anthu 1.8 ndiye ife tikubwera ndi voters register pakuoneka kuti pali anthu 9000 pakufunika pakhale mafunso si choncho? That is the essence of the process. to ensure that the to ensure the integrity of the process nde amene akhala akumafunsa tufuna tipange audit tikufuna titani nthawi ndi imeneyi lamulo linakhonza kale ndithu kuti audit ichitike just that it is called inspection and verification zikomo kwambiri anandilamula kuti nditseke ndi choncho Sangwani.

voters register inspection and verification and also to explain the calendar as it, is, um, in terms of the events zimene zikubwera kutsogolo zikomo kwambiri kuti munabwera kupempha kwathu as the Malawi Electoral Commission is chonde information imene takupatsaniyi mukapangenso transmit zimene tapereka sikuti zikatembenuke zikakhale zina komanso we have given you the information